Moni ndine Jack ndiye lero ndilibe chakumwa koma timati ticheze macheza chabe eti ndi nkhani zake kwambiri ndi zokhudza nkhondo nkhondo yomwe ikuchitika nkhondo sinkhani yabwino but it's happening and it's in our world so we have no choice timakamba zimene zikuchitika pa dziko lapansi eti so pali tizinthu tingapo ndikufuna panga address eti ndikaposita you know when i post about the war naona makomenti angapo achilendo kuti ayi usamakambe za nkhondozi uzingopanga mavidiyo chani right so i figured kuti anthu ake anali

namba kale kale this is what i post kaza ya ku ukraine kachanchani i post about those things nde osandipanga shh. alright and especially because if i say something that doesn't resonate with you doesn't mean kuti it's a lie and it doesn't also mean kuti yeah yeah kunena zvinhu zvichifachana no the thing is eh, dziko siliyendera one spectrum there's so many different things that are happening at the same time eti so you can get kunenedwa izi kunenedwa izi komanso pali zinanso zomwe zikuchitika eti so that's just life you have to accept it or not ne? ndi mmene dziko limakhalira koma i just wanted to put that out there kuti no this is my it's always been my content so usati yeah ikukumanena izi usaikepo mulomo Ah, ah, so no it's actually happening in our world you know so but that is that we welcome you timamwera chakumwa pano ne tiye nanzoni so the other thing i was going to say is ndikapanga post anthu mukuti Jack wakwera irani really okay here's the thing sindinakwere israel sindinakwere iran me i support life i don't support war okay let's just put it out there just because post sikunena zomwe inuyo mukufuna kumva does not necessarily mean kuti oh ndekuti munthu ali side iyi ndekuti munthu ali side iyi no it's actually possible not to take any sides and just report on what's going on because that's what's going on right komanso um, anthu it's almost like eh, anthu apanga ngati akusapota ngati kuti pali nkho pali ngati game ya manchester united ndi arsenal kapena liverpool Eh, ife takwera izi, takwera Man U takwera this is life this is about someone's life eti so no I am completely against nkhondo because it's not fair on anthu amene zikuwachitikirawo. Pa ground po si mmene zinthu zikuonekera. Tikamati hey aponya bomba, aponyanso misailo iyo, hey atani atapha anthu 1000, hey utatani. You know zikuwachitikira this is actually happening to people. Ende. we can report it komano kuchemelera is another thing here is the thing mmene ine nkhondo ndimayionera m'maso mwanga when somebody says aponya misailo kapena atani this is how i view it in my head ende ankolo mateyo akuchoka kuntchito munjira Ayima agula nyama ya mbuzi, agulaso nkhwani komaso amakonda nsinjiro, amakonda zotendera agulaso sinjiro, tomato, anyezi komaso akagulaso kazinga afuna zichita kukazingidwa bwino chifukwa akazi awo a Loda amadziwa kuphika ndipo akati akazingire akuyenda akafika kunyumba akuwapasira akazi awo chani zakudya zija. Ana awo awiri Emily ndi Yusufu akusewera panja. Akusewera mwa masiku onse. Abambo akupita ku bafa kukasamba pamene amayi aja, a Loda, atereka ndiwo, atereka chani, nsima yawo, akukonza pamene paja, ndiwo zija akuchita kukazingira bwino, anyezi mmene muja, tomato, akuthiramo chani, Royco, msuzi mix kuti zichite kukomerera bwino. Abambo aja amaliza kusamba. akutuluka ku bafa, akhala pansi pa sitting room akuwerenga news, pamene akudikira akazi awo amalize kuphika. A Loda amaliza kuphika, akuwayitana abambo ndi ana bwerani kuno. Onse akukhala pansi kuti adye mene amapangira masiku onse. Zakudya zuchita kununkhira kuti koma mkazi amaziwa kuphika uyu. Ana aja they can't wait lero tikudyera nyama. Akukhala pamene panja, asamba mmanja, akutema. kususa kuti adye kenako akungomva bum kenako mdima abambo aja akuyesera kudzuka koma mwendo ukhala ngati wavulala ukanika kudzuka mwendo akuyitana akazi awo loda iwe loda iwe loda sakuyankha akuyitana ana emile yusufu ana sakuyankha

Banja lake lonse lafa, laphulitsidwa ndi bomba. Kufa kwakeso sikuti kumakhala kungofa ndiye kuti mapisimapisi pamene pajapo. Zimenezo zili m'mutu mwake munthu uja. Basi zimene bomba limachita ndi limenelo. So ine sindingakhale ndikumasapota kuti ayi akuti bomba akuti chanchani no it's life changing mu njira yoopsa kwambiri Sindisapota nkhondo. Onse a ku Israeli a ku Irani nzika zoti zinthu zonse zikuwakhudza koma akuvulala and chifukwa chomwe akuvulalira ndi chifukwa cha ma ambitions of rich greedy men anthu oti alibe nazo ntchito anthuwo kwa iwo ndi collateral damage tikufuna ichi ife tikufuna ichi ndipo tikuchifuna basi no matter what timenya nkhondo mpaka chomwe tikufunacho chichani tichipeze anthu akafa basi zimachitika mesa ndi nkhondo collateral damage amawatcha collateral damage basi moyo watha their lives will never be the same again so no sine timu irani sine timu israeli I'm team life chifukwa choona kuti we've only got one earth sono anthu ena azidziwa kuti dziko lathu ndi lomweli basi tikuyenera kuchitana tolerate tikuyenera kuona kuti kodi anthufe tikhala bwanji this is the only world we've got to live in you know so mukamandipaka kuti uyuyu akusapota ichi no i disagree because i don't and another thing ndimadana nacho ndi oppression Maiko ena amapanga oppress anzawo. Amati akapondereza kudyelera ndikuononga dziko ili, apatseni zaka, apitanso akaononga ndikudiliza dziko lina. Kuononga ndikudilizako means miyoyo yatani? Yasakazika. Tikamatitu miyoyo zimaoneka ngati zapatali, koma miyoyoyo ndi inu ndi ine amene. ndi mmene tilili ifeyo achamuna anu achakazi anu ana anu so si zabwino ndi zinthu zoyipa so sometimes timangopanga post ma updates oh akuti paphulika zakuti pena kungoika ka analysis pang'ono kutani it's just to let you know what's going on sikuti hayi uyuyu ndekuchani palibe agenda ina iliyonse olo nditakhala ndi agenda ichita achieve chani It's olo zomwe ndikuyankhula pano basi. I'm just talking to you. Olo ndikuti ndimadana ndi nkhondo ndimatani. Do you think kunena kuti iwo amva olo atamva do you think it will make a difference? Hmm? kafukufuku wa ku america imweyo ananena kuti uku kulibe mabomba a mass destruction kafukufuku waakuluakulu oyang'anira za nyukiliya ananena kulibe kuti akachita inspect koma zaletsa chani mesa nkhondo ayambabe basi so anthu amapanga zomwe akufuna yeah? people will do what they want to do kuti achite achieve ma ambitions awo that has always been the, world of, the way of the world unfortunately it's a very sad reality but it's the reality nkhondo si yabwino anthu akupweteka anthu akuvulala so yes i support life i don't support awa awa no inu simungachite sapoti pomaona m'bale wanu akuvulala akupwetekeka so ndi zoyipa zomwe zikuchitikazo so i update when i have an update hayi ameneyu akusapota uyu no it's just what's going on you know nde iko tiyeni tipitirize miyoyo yathu maupdate azibwera akapezeka tizichezabe madzulo opambana